Dia dhaoibh a chairde agus tá míle fáilte romhaibh go Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín. Tá an-bhrón orainn nach féidir linn oíche oscailte a eagrú i mbliana, ach tá súil againn anois deis a thabhairt daoibh ár scoil d'fheiscint trí físeán beag atá cruthaithe againn. Sa bhfíseán seo feicfidh sibh na háiseanna, na hábhair agus na himeachtaí atá ar fáil anseo sa scoil. Beidh seans agaibh chomh maith bualadh lenár ndaltaí agus tabharfaidh siad blaiseadh beag daoibh d'atmaisféar na scoile. Míle fáilte romhaibh a chairde agus bainigí fíor-thaitneamh as!
Alex. Is mise Cian. Is breá liom an ealaín. Is é téama inniu ná Siúl i mo Bróga Féin. Tá dealbhóireacht ar siúl againn inniu. Is mise Hannah. Tá mé i bliain a dó. Inniu sa rang teicneolaíocht tá muid ag foghlaim faoi leictreachas agus conas lampa a dhéanamh. Tá sé an-suimiúil. Is mise Síofra. Imrím peil, cispheil agus camógaíocht ar son na scoile. Tá deiseanna iontacha ag daltaí spórt a imirt sa scoil agus ar son na scoile. Is mise Daniel. Tá muid ag imirt dodgeball anseo. Is breá linn na cúirteanna cispheil agus an páirc peil atá againn sa scoil. Is mise Lily. Tá mé i mbliain a haon. Tháinig mé anseo ón mbunscoil liom féin, ach anois tá go leor cairde nua déanta agam. Is mise Dean agus an rud is fearr liom faoin scoil seo ná an leathlá ar an Aoine agus na múinteoirí ar ndóigh. Is mise Laoise. Tá mé i bliain a haon. An rud is fearr liom faoin scoil ná is Gaelcholáiste muid. Is mise Laoise agus an rud is fearr liom faoin scoil ná na hábhair nua atá ar siúl agam, go háirithe eacnamaíocht baile. Is breá liom bheith ag bácáil agus ag cócaireacht. Is mise Sinéad agus tá an-suim agam san eolaíocht. Tá saotharlann iontach againn sa scoil agus bainim sult as na turgnaimh a dhéanamh sna ranganna eolaíochta.
Is mise Áine. Tá cúrsaí folláine i gcroílár na scoile. Foghlaimíonn muid faoi sláinte intinne agus sláinte fisiciúla. Déantar machnamh agus yoga go minic ar scoil. Is mise Evan. Imrím peil Gaelach, cispheil, sacar agus iománaíocht ar son na scoile. Tá áiseanna spóirt den chéad scoth againn anseo agus tá an deis againn corpoideachas a dhéanamh mar ábhar Ardteiste chomh maith. Is mise Eoin agus is duine ceolmhar mé. Tá neart deiseanna ceoil ar fáil sa scoil.

Faolán is ainm dom. Is dalta mé i Rang Lir. Is maith liom Rang Lir mar is féidir liom sos a ghlacadh agus mindfulness a dhéanamh.
Dia dhuit, is mise Christian, tá mé san idirbhliain agus is breá liom adhmadóireacht. Is mise Caoimhe agus is dalta mé sa séú bhliain agus is cinnire mé. Cabhraíonn na cinnirí leis na daltaí sóisearacha ach go háirithe an chéad bhliain. Tá muid an-bhródúil as ár scoil. Is mise Faye. Níor fhreastail mé ar Gaelscoil agus bhí mé an-neirbhíseach ag teacht isteach go Gaelcholáiste, ach fuair mé go leor cabhair agus anois mothaím mar pháirt den scoil. Aoife is ainm dom. Is cinnire mé. An focal is tábhachtaí i gColáiste Ghlór na Mara ná meas. Meas ort féin, meas ar a chéile,